Mumulolerenji mwamuna kuti atsogolere banja lanu? Palitu mawu aja amene amanena kuti mwamuna ndiye mutu wa banja. Ndiye kukambirana kwathu lero kwambiri sindikufuna tikambirane poti ndi chikhalidwe chabe chimene takula nacho kapena out of my emotions chabe komano ndikufuna tikambirane kwambiri pokhazikika pa logic nzeru kuti tiganize bwinobwino mwakuya komanso experience komanso natural order chilengedwe chake mmene zinthu zilili izi zichitike osati chifukwa chonena kuti cholinga chake nkungofuna kungompanga control munthu wachizimayi iyayi komano kuti zinthu ziyende bwino pa banjapo kuti pakhale direction pa banjapo komanso pakhale mtendere umene ukufunikira kuti ukhale pa nyumba ina iliyonse chifukwa chimene tikuyenera tidziwe chonena kuti ngati mwamuna atsogolere banjalo pogwiritsa ntchito nzeru zake mzimayinso naye ndikumpanga support mwamunayo pomvesesa pomulolera komanso pomugonjera ndi kulandira zimene iyeyo wabweretsa zimapangisa kuti banja lonse liwine nde lero ndifuna ndikambirane zifukwa zokwanira sikisi zimene iniyo mukuyenera mumulolere mwamunayo kuti akhale mutu wa banja lanu chinthu choyambirira ndicho responsibility and accountability chinthu china chilichonsetu chimafuna captain eti chimafuna mtsogoleri kuti chiyende kaya ndi bungwe kaya ndi banja kaya ndi boma chifukwa chake timasankha president kwina kulikonse pamene pali anthu more than one pamafunika pakhale mtsogoleri kuti achiyendetse chinthucho achifikitse kumene chikufunikira kuti chifike ndiye izinso ndi chimodzimodzi banja lija chifukwa chimene chimachitika chonena kuti china chake chikalakwika eti kaya ndi nkhani za chuma kaya socially kaya ndi emotionally nthawi zonse dziko limamuyang'ana mwamuna kuti ndiye kuti mwamuna ndi amene akulakwitsa zinthu m'banjamo banja likugona ndi njala ana akuvala zovala zong'ambika mkazi sakuvala nyumba sakukhala nyumba yabwino dziko automatically limamuyang'ana mwamuna kuti ndi amene akupangisa kuti zimenezo zichitika ndiye leadership keeps him responsible leadership eti mwamuna limampanga kuti iyeyo akhale wa udindo azidziwa kunena kuti kodi pamutu pangapa ineyo ndi chani chimene ineyo ndachisenza chifukwa mwamuna ngati saloledwa kuti apange lead pa banja zimampangisa kuti iyeyo ayambe kupanga avoid maudindo ake kupanga provide pa banjapo kuliteteza banja lake komanso kulipanga guide ngati sakuvomerezedwa kukhala mtsogoleri mwamuna amayamba kuthawa zinthu ngati zimenezizi chifukwa chimene tikuyeneranso tidziwe nchonena kuti mwamuna wina aliyense chimene akuyenera adziwe nchonena kuti ngakhale iyeyo ali mtsogoleri komano cholinga chake sikungokhala kupanga dominate pa banjapo iyayi komano he makes sure everyone is okay even if it costs him his comfort mtsogoleri wabwino ndi amene amaonetsetsa kuti china chilichonse pa nyumbapo chikuyenda bwino ngakhale iyeyo akupanga sacrifice comfort yake and nthawi zambiri amuna ali ndi quality imeneyi ndithu yonena kuti amalolera moyo wawo uzivutika komano as long as iwo azitha kupanga provide for their families ndichifukwa chake amuna amalolera kumadya nzimbe pa lunch kuntchito kumene ali komano kunyumba atasiya chakudya chabwinobwino family ndikumadya bwinobwino izizi is just okay ndi azimuna and amavomereza chinthu chimene nthawi zambiri chimatha kukhala chovutirapo kwa azimayi kuti angathe kuchikwanisa komano azibambo amachikwanisa easily chinthu chachiwiri chimene inuyo mukuyenera mumulolere mwamuna wanu kuti akhale mtsogoleri pa banja panu ndicho emotional and psychological balance men naturally feel valued when trusted to lead azibambo nthawi zonse nthawi zambiri amafila amakondwera komanso amaona ngati kuti inuyo mukawapanga trust kuti iwowo azipanga provide for the family iwowo amachipanga value amachitenga chinthu ndithu cha mtengo wapatali kwambiri so in short azibambo amanjoya kutsogolera banja lawo so taking that away makes them feel unwanted or less manly mukalanda chinthu ngati chimenechi cha azibambo nthawi zambiri ama- ama- amaona- ama- amazitenga kuti ndiye kuti mukuwaderera komanso amazitenga kuti inuyo ndiye kuti simukuwafuna iwowo and nthawi zambiri azibambo zimapangitsa kunena kuti ah, aoneke ngati iweyo ndiye kuti suwalemekeza iweyo ndiye kuti ukuwanyoza komanso when a woman respects his leadership he becomes more loving caring and protective even he becomes secure and generous azibambo tsopano akakhala kuti alemekezedwa ndi udindo umenewu mutu wa pabanja zimapangitsa kunena kuti iwo akhale achikondi kwambiri akhale oteteza kwambiri banja lawo akhale osamala kwambiri komanso zimapangitsa izi kuti akhale secure azizimva kuti a uyu ndi mkazi wanga amene amandikonda komanso akhale generous akhale munthu wachisoni kwambiri komanso chinthu china cha namba 3 chimene mukuyenera mumulolere mwamuna wanu kutsogolera direction and decision making chimene mungadziwe nchonena kuti galimoto imodzi singayendesedwe ndi madrayiva awiri chifukwa amanena kuti wapakaliyala sangatani sangayimbe belu la njinga yakapalasa ndiye bambo ujayo akakhala zoti iyeyo ndi amene akutsogolera banja lija mzibambo wa mzeru amaonesesa kunena kuti ma decisions ake sakungowapanga out of ma emotions chabe komano akuwapanga kudzera mu reasoning kuganiza mwa mzeru mwakuya komanso consultation even kumpanga consult mkazi wake chifukwa munthu sangakhale mtsogoleri wabwino ngati sakupanga consult nde pali azibambo ena sapanga consult azikazi awo iyi ndi bad leadership komanso azibambo ndi amene amapanga ndimati long term planning and ngati mkazi wawapanga support iwo right ndikumpanga advise mwamuna wake komanso ndikumuthandizira kuti kuona zinthu zina zimene mwamuna wake sangathe kuziona banja lija limapanga succeed komanso chinthu cha namba 4 chimene mukuyenera mumulolere mwamuna wanu kuti akhale mtsogoleri wa banja lanu ndicho peace and order at home leadership ijayo eti ikakhala kuti ili confused eti utsogoleri ukakhala kuti uli confused kapena mwina pabanjapo pali ma constant arguments tikakamba za mtendere komanso order at home tikutanthauza kunena kuti leadership ya mwamuna ikakhala kuti ili confused eti inuyo mwina simukuyifuna or mukuyipanga confuse or simukuvomereza kuti mwamuna uja ndi banja la mnyumbamo zimapangitsa kunena kuti pazikhala mikangano yosatha mnyumbayo chifukwa mmakhala mukukangana kuti kodi apange chiganizo chakuti ndi ndani since mulibe leader mulibe mtsogoleri kapena mulibe mutu wa banja pamenepopo so kumulola mwamuna kuti atsogolere banjalo doesn't silence the woman eh? sikuti zimampangisa kuti mzimayi angokhala cheteya zimapanga kuti mukhale clear muzidziwa kuti kodi mtsogoleri ndi ndani akanena chakuti timtsogolere bwanji komanso zimapangisa kunena kuti mnyumbamo musakhale power struggle Etu nde nyumba imene ili nyumba ya mtendere nthawi zonse ndi nyumba imene imakhala kunena kuti mapatinazi awiri awa mwamuna ndi mkazi akuziwa ma role awo komanso akadziwa maudindo awo oyenera kuchita mnyumbamo akuwalemekeza komanso akutha kulimbikitsana wina ndi mnzake zikangotheka zimenezizi imakhala nyumba imene ili nyumba yosangalasa nyumba ya mtendere nyumba imene mukutha kupanga achieve kena kalikonse as a family ndiye ndikuloweseni ku chinthu cha number 5 ndicho raising stable children munyumba muja ngati mwamulola mwamuna kuti akhale mutu wa banja zimapangitsa kuti kulera ana kwanu kusakhale kovuta anatu amakopera zimene iwo akuona so ana aja amakula akumvesesa kuti kodi kulemekeza respect imakhala yotani teamwork imakhala yotani komanso structure mmene mbanja likuyena likhalire zimakhala zotani zonsezi amaziona kudzera kwa makolo awo ngati amayi anavomera amuna kuti akhale mutu kapena mtsogoleri wa mnyumbamo chifukwa chonena kuti ana aja akangoona zoti muli mikangano palibe amene amaoneka kuti amamulolera mzake amamugonjera mzake ana aja amaphunzira confusion komanso ku disrespect saphunzira kulemekeza wina aliyense ndi zimene zimapangitsa even iwowo kuti adzakalowe m'mabanja mwawo zimakhala zowavuta kuti akayendetse bwino mabanja aja ndikutengereni ku chinthu cha namba 6 ndicho balance and not blind obedience tikuyena tidziwenso kunena kuti ngakhale mwamunayo tamusankha kunena kuti akhale mtsogoleri wa banja eti akhale mutu wa m'banja sizikutanthauza kunena kuti mwamuna ndiye kuti amakhala wolondola nthawi zonse mzimayi wa mzeru ndi amene amapanga contribute maganizo akenso m'banjamo komanso amapanga question ma decisions a- amene mwamunayo wapanga momulemekeza and izizi zimamthandizira kuti utsogoleri wa mwamunawo m'banjamo ukhale ophweka komanso uziyenda bwino komanso china chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti leadership without cooperation fails ngati mkazi sakupanga cooperate olo mamuna atakhala mutu wa banja palibe chimene mungapange achieve as a family komanso cooperation ijayo ngati palibe utsogoleri always gets lost chinthu chomalizira cha number 7 its simply how life works tikuyena tidziwe kunena kuti mmenemu ndi mmene moyo umayendera kaya ndi kuntchito kaya ndi pamene pali gulu la anthu kaya ndi mbanja kaya ndi kwina kulikonse kumene kuli anthu oposa awiri kumafunikira structure so izizi